Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching from. I'm Okwuluora. I am in Okpanku village, Amo Marambise. Our brother afa ya Victor Obinna USA, ọ bịa na program a few days ago. That was last Sunday. Ọ bịa na-ebe akwa sị m Okwuluora na ụlọ ọ na-arụ parents ya parents ya bi ugwu Hausa. Ife a bụ ụlọ ọ na-arụ ka o relocate fa from Plateau State. or Jos to be precise, ka ọ kpọnata fa. So he left Nigeria uh, quite a long time ago. So ọ kpọ enyi ya nwoke ọ fụberọ since 2003 an engineer. So sị ya biko na ọ chọrọ ka ọ lụọla ya ụlọ. Ebere mpi ya okwu according to him ebere mpi ya okwu. So he need to get them back to their root. and a sị na ndị ebe a ajọka according to akụkọ a kọlụ m abụrọ m onye ebe a abụ m onye Enugu a sị na ndị ebe a ajọka so the boy moved far away from his uh, place so ọ na-arụ ụlọ a in secret ọ chọọ ọ lụsịa ya ọ kpọnata ndị mụrụ ya due to nsogbu ọ chọrọ nsogbu in fact it was emotional oge ọ na-agwa ya okwu you know so this brother wee dinye enyi ya nwoke enyi ya nwoke bịa ebe a bịa gopụtele ya ana o goro ana 2 plots of land 1.2 million wee mezie ife ana so ebe a ka e gotelu ya let me position this thing very well ka unu na-afụ ife mere ebe a so e goro ana since 2019 wee bido ọrụ na November so a na-akọrọ m kịta na oge a wa foundation ebe a na onye isi ndị youth a sị na afa ya bụ Emeka amarọ m onye ọ bụ a sị na Emeka bụ onye isi ndị youth na-eterrorize ndị village a afa ya bụ Emeka Emeka bịa ebe a tinye ọmụ ebe a due to na ya na onye nwe ana nwere issue ha adị azọ ana from ife m nụ anyị na-erecord documentary m ga-eplaylụ gị ya ka ị nụ fụ everything ka o si wee mee ebe a na-aga na-adị dangerous ọ dị ọ dị dangerous so ọ na-ete in fact a na-ebully the emeka bụ youth leader ka ọ village leader na-ebully onye nwe ebe a ọ na-emesi nwoke ahụ ike ọ bịa were ọmụ tinye na ana engineer sị na ọ ma-alụ ọlụ ebe e tinyere ọmụ ebe a e wee je jụọ emeka kee ihe bụ isi wee ji tinye ọmụ na be mmadụ emeka na-akọ ife ọzọ onye nwe ana wee jee be igwe sị igwe nwanne kedu afa igwe jeere m afa igwe anụnwa prince kedu afa igwe ah, igwe eze a eh, na afa ya eze nwoke ọcha eze nwoke ọcha bụ igwe ebe a e jego be eze nwoke ọcha eje for one month igwe na-ekwe nkwa na ọ ga-abịa bịa settle all the issue na o nwerọ ife nwoke a mee ọ nwoke lele ana nwe ana mana emeka na-ebully ị mago ndị a sị gị ọ youth leader a sị gị ọ village leader a kpọrọ youth na-ebully people na-eterrorize people that is why ndị a sị gị na some of us dị very very wicked so igwe enwerọ ife o me nwoke nwe ana a na-epressure ya nwoke ọ kwa i lesiri anyị ana we want to work this guy chọrọ irelocate the family so nwoke nwe ana wee bịa wepụ ọmụ dị ya o ji authority wepụ the ọmụ because ana bụ ana ya mụ na ya na-akpa nkata o nye m history ana o nwerọ onye ya na ya na-azọ ya azọ ama m na iwe Emeka bụ na nwoke bịa lee anị ya leta ego and all that so ebido ọlụ ruo na Saturday night and okirikiri ya enwesịrị ụlọ people bi ebe e nwe church ebe a and from ife m na-anụ ndị church sef nwere interest na ana o nwe church i gee ntị o nwe ndị na-ekwe ukwe n'anwụ nwa kịta o nwe church n'ebe a na-ekwe ukwe ha nwere interest na ana and ha na Emeka dị na mma ana m ekwu ya ka m ma na Emeka ahụ ọ ga-apụta you know sometimes you warn them you fight them o nwerọ onye na-atụ egwu esi m Enugu bịa but I will tell you the gospel truth ma igwe nwerọ onye a na-atụ egwu ife anyị chọ bụ ka udo dị nwoke nwa na-ataga afụfụ o si be igwe ọ pụta o mee nke a mee nke a mee nke ọ na-achọ justice so Saturday ka some people bịa n'ime abalị dara ụlọ a kụlie this guy etinyego 10 million naira n'ụlọ a a sị na Emeka na ndị otu ya ọ ha nwa tinyere ọmụ a wasị foundation ụlọ Emeka bịa kpochie ya nwoke nwe ụlọ sị kee ihe ọ na-ekpochi na ana mmadụ ọ na-ebuli ya ya na nwoke nwere okwu before mana ọ bụrọ okwu ana ọ nwoke a nwe ana na ya ebe a na onye nwe ana ka ọ sị gị yes na ana ya daddy ọ kwa gị nwa nwe ana ee kwa gị nwe ya kee ihe na-eselu gị na Emeka o ji eme gị ife a ama m ihe na-esere m na lab mm. brother arụrụ m ọrụ ya ba fosi akpụ fosi ọka mm. ha were kwado okwu ga ebe ka eze eze agba ha that na efochala ha akpụ focha ọka ebe elele ihe mere ahụ agbara anyị ekwela eze eji ya aga meeting eze eji anyị agaghị etinye ọnụ n'ihe gbasara anyị ha bịakwute m ka emechie ya bụrụ ma emechie obere 10 years or 20 years ya etinye ọnụ ewe enwe gbasara okwu ala etinye ọnụ ya the bottom line bụ na Emeka a na-akpagbu na-akpagbu maka ọ bụ onye isi na village ọkwa Eh. all right thank you very much ma mama ọ ma nwunye ya na onye ọbụla na-ebe akwa Emeka Emeka ọ bụrụ na ị bụ onye Mbaise whether Ahiazu Mbaise Aboh Mbaise onye ọbụla ị bụ ebe anyị nọ bụ Ọkpankụ village na Amumara yeah o nwe Emeka na ebe a na-eterrorize people ọ na-acause our parents problem oge a na-apụta o nwe onye nọ n'ọkada e bu ya n'ọkada a sị m na ya nwa bụ Emeka achọrọ m ịfụ ya You know, you, you tell yourself the truth. You fight when the need be. kee ka onye a na-akpọ Emeka esi na-eterrorize village kwa maka ya na daddy nwere okwu jee kwatuo ụlọ nwanne anyị na-alụrụ parents ya na ana o goro ego e goro ana 1.2 million onye ọbụla ma ada azọbe azọ daddy nwe ya you see eh, more than 10 million naira nwanne anyị spendịrị ife a anyị ga-achọkwa Emeka anyị ga-ejide Emeka onye ọbụla bụ onye obodo agwa Emeka na mụnwa bụ Okwuluọra ndị Igbo sị na anyị ga-ejide ya abụrọ m onye ebe a abịabe m ebe a before mụ na Victor nwe ụnọ a abụrọ nwanne but ife ife ọjọọ ị condemnụrọ ife ọjọọ one day ife ọjọọ mee gị and onye na-agbalụ mmadụ ka a na-agbalụ you know that is why I'm different adị m anọ ebe ife ọjọọ na-eme mmadụ kara obi ana m asị ndị obodo a kee ebe unu nọ mmadụ kụkata ụlọ a kụkata ụlọ a ị ma na ime abalị na-ajụ oyi mmadụ kụrụ ụlọ a n'ime abalị nwerọ onye nụrụ mkpọtụ nke nke bụ na nwerọ onye nụrụ gbaa gbaa ị ma ụdị hammer e ji wee kụọ ụlọ a n'elu ụlọ a alụsịgo ụlọ a parapet ka a na-achọ ime ka e roofuo ya ebido plastering bido fencing ọ mmadụ kpọrọ onwe ya emeka uh, leader ndị village ife na-eme ya na ọ bụ leader na village anyị ga-ejekwa be ya we are going to go to his house onye nwadara ebe a kulie you know I don't know where we go from here I don't know so ọ ka unu fụ so so ka ị fụ enwe ndị na-akpọ na fon ajụ na ya kpọ soja bụ erube n'ịkpọ soja na eruo n'ịkpọ soja anyị kpọọ soja anyị na-agwa onwe anyị eziokwu anyị n'ide ịkpọ soja onye ọbụla kwuo eziokwu so m ga-eje be igwe anyị ga-eje be igwe anyị jesịa be igwe anyị jee be emeka ka anyị malụ na emeka ọ ga-akarị igwe emeka karị igwe ama na emeka ọ ya-akarị chineke ọ ya-akarị anyị niile ọ bụrụ na ada ekwu eziokwu n'imo steeti anyị si esi bịa na kwado from Enugu bịa anyị bịa ebe a ka anyị mara ife mere anyị ama akpụ emeka pụọ n'obodo a anọ m na na Mbaise na-agwa unu ya mụnwa bụ Okwuluọra adị m atụ mmadụ egwu anọ m na Mbaise ọ bụrụ na ha ga-agbachi anyị ụzọ ha gbachie ụzọ na ife emeka mee You see, share this video, host a watch party, copy the link to your friends on Twitter, Instagram, Messenger, anywhere. ebe anyị nọ bụ Ọkpankụ village n'Amụmara Mbaise nwanne anyị nwoke na Amerịka ọ bụrụ money bag ọ bụrụ onye omeego he's not a billionaire mana nne na nna ya nọ n'ugwu awụsa na-ata afụfụ and all that maka na etu Naijiria dị ebego mpa ya ụkwụ mpa ya nọ n'ụlọ ọgwụ ebere ya ụkwụ this boy sị ka o were ụnọ a surprise ya mpa ya esi n'ụlọ ọgwụ kpọpụta mpa ya ebere ụkwụ ka eduru ya dubata n'ụlọ a ị fụ structure ụlọ a ị fụ the visual picture ọ maka so alụgo ụlọ a 60 percent ife fọ na parapet roofing a plaster melowazie ife ndị fọ so a kaa obi kụtuo ụdị ụlọ ọ ka unu fụ so thank you very much mmadụ emenwu ụdị ife nke a i cannot do it it's not possible mana mmadụ kara obi mee ya m na-ajụ ndị village ka ebe fa nọ n'abalị satọde a na-akụ ụnọ a gba gba gba na-akụ ya kụtuo ya onwere onye nụ ị nee anya ebe niile ị fụ chọọchị you know ị fụ chọọchị and dadi na onwe ya ejego je mee individual finding je mata ife mee mara ndị kụturu ya mana ị ma na nke individual mere abụrọ nke ọra ga-ewe before a sị na ọ dị sentimental na ọ dị ọ na-efefe onwe ya m ejee fụ igwe m sị igwe ka ife ọ ga-eme what we need is justice igwe ka ife ị ga-eme igwe na-achị obodo abụghị eze nwoke ọcha ọ sị na o nwere ife anyị ga-eme amenụ nke anyị ga-eme ife a dị devilish amarọ m oh, oh, better way to define somebody being devilish or evil than nke a ọ mmadụ chineke kere eke mere ife a ọ ka m ji rapụ arụ adịrọ m ụnya niile ebu m malaria na-agagharị ajụ na-ebu m edina m na moto na-awụ m mmiri n'isi mana ekwego m brọda nkwa na m ga-abịa Mbaise m kpọọ my friends sị fa biko banye na moto ka anyị jee mara ife anyị ga-eme nwanne anyị this brother ada alahụzi ụla o nwere ego o nwere ego he's trying to uh, do the best that he can for the sake of the parents ọ gwara m na be fa na Mbaise ajọka ọ na-arụ na insecurity o nwere ịma na onye na-alụ ya ka ọ lụsịa ya kpọnata parents ya due to wickedness ọ dị ka ebe m si ọ na-ara ahụ ime ife na be anyị mepụta onye ọbụla na-ezo ezo you know so ka unu fụ ya a na-ekwu echi ka anyị malụ host a watch party achọrọ m ka ọ da adị nwa na nwere ife a na-agbaha agbaha o nyego m interview so my network is very very poor all the very poor let me see if i can uh, switch to mtn let me see let me see if it's possible Oh, is it realistic at this point? Yes, I think it's realistic. So, ebe ọ bụla unu nọ. Eh. Anyị dị anyị dị 1800 I watch now. 1800. So, ka unu fụ ife mee ebe a ebe a ka ha kụfodo. you see a sị na ndị church bịa na-ekpe ekpere against onye mere ife ọ bụrụ na ekpere ka anyị chọọ a chọọ ka a kwụọ this boy ụgwọ ọ bụrọdị sọ ịkwụ ya ụgwọ onye mere ife a ga-eje nga onye jere mere ife a bụ ekwensu ọ bụrọ mmadụ o kwesịrị ije nga uh, that is my point ekwetọdị m na ekpere na-arụ ọrụ instantly n'ụdị ife a mmadụ ama mbịakwasa anyị rapụrụ ya chukwu or things like that the king is a very popular traditional leader or ruler anyị ga-ejenụ be igwe eze nwoke ọcha ama m onye ọ bụ I'm going to see him today m sị igwe biko na oge ana igbo bụ ana igbo before anybody bata kingdom mmadụ ọ na-abịa be igwe sị igwe biko na ọ bụkwa onye mbịambịa na ọ bụ onye ọbịa igwe ọ mụ bata ka ọ mụ abatana ka eke igwe eze nwoke ọcha eze nwoke ọcha people know popular king ebe a so he should have capacity o kwesịrị isolve issue a anyị ga-eje be eze nwoke ọcha ka anyị maranụ ife mee ka anyị mara ebe anyị dara iwu ka anyị mara ebe brother Victor si wee mejọọ eji wee mee ya ife a the boy is very emotional engineer sị n'oge ọ kpọrọ ya na ọ nọ na-ebe akwa na-emu na enu m ebe a na ọ mụnwa bụ okwulu ọra ndị Igbo ka m tọnụọ camera ka unu fụ m ọ mụnwa bụ okwulu ọra ndị Igbo na-eme ebe a so ife nke a ajọka

so thank you very much ebe ọbụla ị nọ ka unu fụ host a watch party copy the link to your friends on twitter instagram whatsapp messenger signal anything you can do to ensure that thousands of igbo people globally globally come across this video biko na mmadụ amarọ echi e nwerọ onye ma nke ga-eme echi ah, thank you very very much na ebe a so you can see so i'm going to go ka anyị jee ebe um, eze nwoke ọcha the traditional ruler traditional prime minister onye na-achị this kingdom this village this town eze nwoke ọcha sị na a very very popular king so ka anyị jee ọ bụrụ na ọ ga-anabata m ka mụ na ya gbaa nkata ọ nabatakwanụ m ngwa unu na eze nwoke ọcha ekwero ka m bata n'obi ya ka m bata na his palace

yeah somebody say go to eze nwoke ọcha anyị na-eje be eze nwoke ọcha na ka anyị malụ ife ọ emere anyị people na-ekwupụrụ ya sị na ezigbo mmadụ so ka anyị jenụ be eze nwoke ọcha ka anyị je bele ya akwa ọ bụ m idine na ana maa afọ na ana sị ya eze onye eze onye ndu onye ọchịchị aka na-achị obodo a ya biko ya gbatara anyị ọsọ enyemaka ya kpọọ ndị melụ ife a ọ ka o ji bụrụ eze onye nwere achịkwata ebe a everything na-eme ebe a dị under eze nwoke ọcha i say eze nwoke ọcha biko ya gbatara anyị ọsọ enyemaka na alịlị akarịa na ụmụ igbo na-eti mkpu that a lot of us are looking unto him now ka anyị malụ how ọ ga-eji mee ife a ka a ma judgment ọ ga-pass investigation ọ ga-eme how he is going to go about the culprit and go about justice as well is important one thing is arresting the culprit and another thing is bringing him to book and then paying back the victim onye bụ victor nwanne anyị nwoke nọ usa nke na-anọchite anya ya taa so wherever you're watching from thank you very much abụ m okwuluọra ọkpankụ village amaụmara mbaise imo state or you can say eastern heartland thank you very much